ORTM jabarani gale filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔkan fo ka taa se aw minnu sɔgɔlen don an na ni waati in na an ka page Facebook kanna la nisɔndiya ye anw ta ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ni ɲantuma ka ka kɛɲɛ ni aw kɛli la k'aw ka jabarani gale sugandi aw kunnafoni ko ɲuman kama i n'a fɔ kɔrɔfɔ dabɔ la an y'a yira la k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na an ka jamana kɔnɔna lakanaliko minisiri général de division Dawudu Ali Mohamedine ale ye sennabila kɛ ka t'i ɲɛ da bamakɔ taji feereyɔrɔ dɔw kan ba kiniyanfan fɛ ani a numayanfan fɛ a kun ye k'a dɔn fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu tara jamana ɲɛmaw fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na feerekɛyɔrɔw la nɔgɔya kɔnɔna na n'o lakanakow bɛ ka sabati degun minnu b'a kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ telima ɲini u la ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ka laɲini ye maa min tun bɛ général de division dawudu ali mohamɛdin nɔfɛ nin jateminɛ baaraw la o ye musa jara ye an ka ɲɛmada kunnafoni nalenw na
Jamana kanako ni jamanadenw lakana minisiri Général de division Dawudu Ali Mohamedine ye a ka taama daminɛ Dawudabugu station corridor la ka na jateminɛ kɛ jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan ni o b'a to jamanadenw ka se ka taji sɔrɔ ni o fɛɛrɛ dɔw b'a daminɛ fɔlɔ bolifɛn minnu bɛ don jamana kɔnɔ ni taji ye ka fɛɛrɛw bila sen kan min b'a to u ka se k'a dɔn a min bɛ yɔrɔ min yaasa yuruguyurugu kana don a la ani taji ka lase jamanadenw ma o fɛɛrɛw kɔfɛ jamanadenw be se ka taji sɔrɔ kana kɔnɔ cogo min jamana ɲɛmaw ye kana tigilamaw yɛrɛ kɛ taji feereyɔrɔ caaman na bamako min b'a to maw ka na u ka taji ta ka taa kana kɔnɔ ɲɔgɔn digidigi ani ɲɔgɔn samasama ka na bɔ a la Yaasa ka na jateminɛ kɛ o baaraw kɛcogo ɲuman na minisiri ye taji feereyɔrɔ dɔw lajɛ ba kinibolo a n'a numabolo la bi sɔgɔmada in na an y'a jateminɛ k'a fɔ ni carburant ni sitɛriniw bɔra u kan ka bɔ yɔrɔ min na n'o ye dwan ni OMAP ye eh, yɔrɔ dɔw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ an t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na donc an y'a ye k'a fɔ fɔlɔ n'an ma fɛɛrɛ sɔrɔ o la eh, carburant dɔw tɛ s'u seyɔrɔ la sitɛrini dɔw tɛ s'u seyɔrɔ la donc o de kama sisan n'u u sera ni carburant ye OMAP ni dwan na an bɛ tugu kɔ an bɛ tugu kɔ fo a bɛ taa bila yɔrɔ min na n'o b'a fɔ o ma ko dépotage final a bɛ laban ka bɔn yɔrɔ min ni station de don ou bien ni cuve ni yɔrɔ min don donc an y'o kɛ mais an tilala k'a ye fana k'a fɔ ko degunba dɔw tun bɛ station kɔnɔ ɛɛ o degun ye mun ye mɔgɔw bɛ na bɛɛ bɛ fɛ ka carburant ta joona ka taa mais n'i y'o o ye eh, o na ni degun caman ye parce que n'a kɛra mɔgɔw bɛ girin girin pompiste yɛrɛ tɛ se k'a ka baara k'a ɲɛnama kuma dɔ a bɛ na ni mankan ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani mankan kɛra kɛlɛ kɛra station gérant b'u ka station datugu jagoya ye bon i b'a dɔn ni station dun datugura a bɛ temps min k'a datugulen carburant tɛna don mɔgɔw kun donc o ye temps de ye ni temps perdulen don donc o de kama an y'an ka force de sécurité bila ka na ka essayer ka na nin ko ninnu lajɛ ni gérant ye k'a fɔ a bɛ se ka ɲɛ ɲɛ sɔrɔ cogoya min na donc o de y'a to sisan n'i y'a lakɔlɔsi mɔgɔw tɛna ton pɔnpu da la u bɛ u bɛ jɔ station kɔfɛ de u tɛ don station kɔnɔ u bɛ rang kɛ ka na bɛn station donda ma depuis faamaw ye an ka gɛlɛya ta ba la u nana ka na yɔrɔ jateminɛ polisiw gardiw ani a tɔw vraiment u ye sécurité bila en place e yɛrɛ ɲɛ tɛ yɔrɔ la a tɛ se ka organiser ka tɛmɛ nin kan minisiri ka nin taama in senfɛ a ye wele kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnena tajitala minnu b'u jɔ sira kan ni o bɛ kɛ sababu ye ka sira tigɛ taa ni ka segin kɛbaaw la e bɛ ka n'i ka carburant ta mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o bɛ taa ci wɛrɛ la a bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ka taa banque la a bɛ ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la e man ka degun s'o ma donc hali n'u b'u jɔ ran na u kan ka force de sécurité ninnu ka consigne suit min ye k'a fɔ a y'aw jɔ ran na nka a ye sira to yen filanan ye an ka finidonnaw ye an y'a ye k'a fɔ ko eh, degun dɔw yera yɔrɔ caman na population ni an ka finidonnaw cɛ o tɛ ko ɲuman ye o tɛ tɔgɔ ɲuman ye anw finidonnaw bolo donc euh, ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw u ye station hakɛ dɔw bɛ yen nɔ u ye olu sugandi bamakɔ ni kati k'a fɔ finidonnaw bɛ taa yen donc sisan o bɛ na ni lafiya donc an b'a ɲini u fɛ o station minnu sugandilen don k'a to finidonnaw bolo u bɛɛ ka taa carburant ta yen o b'a to mankan tɛna kɛ desordre tɛna kɛ bɛɛ b'i ka carburant ta lafiya la minisiri y'a jira k'a fɔ a ka nin taama in senfɛ a ye nimisiwasa sɔrɔ kana tigilamaw ka baara la min kɛlen don sababu ye ka kana sabati taji feereyɔrɔw la maaw ka na u ka taji ta ka taa lafiya ani kana kɔnɔ